mwazuka bwanji ngati mwazuka inenso ndazuka the great machine nthamanja boys nyani wa mphongo chigawo chakumasana chakumamawa tikuthamangira kumasana muimvera pa nthawi ya lanji imeneyi mumachuna sapitwa timakuyamikirani lero lero lero ife tikamva kena kake timabwera komanso kuchenjezana komanso kuziwisa komanso ku- ku- ku- kuwuzana kuti kodi ife tili pati nanga tikuyendera pati nanga tikupita pati mwansanga ndikuwuzeni kuti malawi zuka ukhale chasonga ngakhale wavota koma uzuke ukhale chasonga uyang'ane Pamene wavota, wavota mwa mtendere ndi chilungamo ndi chimwemwe. Koma ngankhale wavota, uzukebe, usagone tulo, ukhale chasonga ngati nyani wamphongo amene amakhala pamwamba pa phiri la Mulanje kupinda mchira, kuyang'ana ziko, tavota. tavota tamaliza tikudikirira chani? mkati mwa kudikira muli zinthu zingati zoti tizidikire. malawi ndati ndikuziwise lero mcp ngankhale yachoka m'boma sikukondwa. mcp ngankhale ili kunja kwa boma sikumvesa. Malawi ndati ndikuuze kuti chakwera ndi anthu ake wonse sakondwa ndiponso ngankhale chakwera wapasidwa force ndikuvomera ndi ma former president ndikuvomera kuti ayi ndaluza koma si mumtima mwake kuti wavomera waluza iyayi pali zina zimene angazichite motutumusa kwambiri. Pali zina mcp ikhoza kuchita motutumusa kwambiri. Tiyeni tizuke amalawi tikhale chasonga. Kuchenjera kwake mmalawi amamuchenjeza mmalawi nzake. Ochenjeza akuchenjeza, onena akunena kuti tizuke tikhale chasonga. Tiyang'ane ngankhale tavota kodi kusogolo kwathuku amene tachosa mbomawa mtima awupeza? avomereza kapena ayi. Sangavomereze, 1 Pali zifukwa zimene iwowo ati asavomerezere mpaka na pano chifukwa palibe boma linalowa kuchokera ku Kamuzu kuzafika pa Bakili Muluzi, kuzafika pa dpp Bingu wa Mutharika, kuzafika pa PP Mayi Joyce Banda, kuzafika pa dpp kawiri. Amenewa palibe anthu amene awononga kuposa mcp yachiwiri. asogoleri ndiye ayigawana misonkho ya amalawi ndiye atafuna ndalama za amalawi ndiye agawana ndalama za amalawi ndiye agulira nyumba zibwezi ndiye uh, achita kuchita kofunikira konse kuti mmalawiyo amve kupweteka aziwe ndipo panafika saizi nduna ndikumayenda kumapita mmashopu ndikumawuza kuti kwezani katundu popeza nduna ya home affairs ya, ya homeland ndine apolisi palibe chimene angapange Kwezani katundu, ine muzindipasa ndalama zochokera ku mawini anuwo. Amabizinesi aja anayesesa kunena kuti komatu ife bizinesi yathuyi siyilowerera boma, koma ngati nkhale inu mwanena tipanga, titsekatu kampani yakoyo. Ndiye kunali a Zikhale Ng'oma kuthamangira m'makampani mwa ma Burundi. Ndiye kunali a Richard Chimwendo Banda kuthamangira m'makampani mwa Amwenye. Ndiye kunali anthu kugawana dziko lino kulinyosolerana mpakana kumakalanda ma Burundi ndalama zawo mpakana ma Burundi ena kuphedwa kupheredwa ndalama zawo, anthu kumakazitapirana ndalama m'mashopu camera cctv nkumaonesa ati anyamata achipanitu amene aja mcp tu imeneyo aliwatuma ndani ali chimwendo banda mpakana chimwendo banda ndi a zikhale ng'oma ndi ndani kuyamba kukangana okhaokha kuyamba kukanganira ndalama za dziko ndalama za anthu a bizinesi a bizinesi aja anayamba kukweza katundu lero iwo aja kumati akutumidwa ndi a dpp pamene amayamba i- ku- pita mmashopu a amwenye kuti mukweze katundu misonkhoyo muzitipasa ifeyo ndiye ndi a mcp wo lero zavutatu profesa arthur peter mutharika wangolowa sizoti tu wawauza amashopu kuti sisani katundu ayi Profesa Arthur Peter Mutharika wangolowa sizoti wauza amakampani kuti gu, bu- basi wodani chimanga kunja muzigulisa motchipa muziko muno ayi anthu angoziwa kuti ife zathu zitiyendere tizigulisa katundu ngati mmalawi mmene akufunira boma mpaka na mcp kumakalowerera mmashopu a amwenye nduna kumakalowerera kuchosa chimanga mu admarc ku- kuwauza mavenda chosani kupita ku banki ya richard chimwendo banda kukatenga eh, madollars onse m- iwo aja ndikuinyam- kunyamula madollars aja ndikupita nawo pa msika ndikumakasintha mokwera kumakasintha mokweza msonkho kwambiri nduna tu za mcp mpakana kupita ku banki ku reserve bank kukatenga madollars onse kumalizako iwo ndi kumasintha ati akhale mamilioneya akhale mabilioneya matiliyoni ndalama za amalawi misonkho ya amalawi mcp ivomereza koma ivomereza mochedwa chifukwa nduna zambiri kuphatiza ndi purezidenti yo ali ndi milandu ndiye aba ndiye ine 2020 2021 2022 ndinanena kuti amene angazalowe khaya ndi atupere muluzi amene angazalowe khaya ndi wambakuwaku ndimatero to amene mmandisatira bwino amene angazalowe khaya ndi asandra sijuma amuvi wa chilungamo revolution party amene angazalowe khaya ndi profeti mbewe amene angazalowe khaya ndi a utm amene angazalowe khaya ndi a pp khaya ndinu a dpp musadzatinamize musadzatinyonyase kunena kuti ziko lino losauka mboma mwapeza mulibe ndrama palibe mboma muli ndrama koma anthu amene ana ali mbomawa ndi amene atenga ndrama zonse kuzichosa m'boma ndikuzitenga kukazisiya kunyumba kwawo kodi inu mukamabwera m'bomamu chimene mungachite inu kuti boma muliyendese bwino ndi chani wasunga ndrama zathu richard chimwendo banda muitaniseni agulise nyumbazo atipase ndrama zathu Iye akatipasa ifeyo, ife ndiye tikutumani inuyo amene mwasankhidwa pakali pano a dpp inu yambani kupanga zitukuko. A Moses Kunkuyu atenga ndrama zathu, a Lobin Lowe atenga ndrama zathu, a Kezzie Msukwa atenga ndrama zathu. Inu a Thabo Chakaka Nyirenda, a Colleen Zamba, a ndani awa alipo ambiri, a Nancy Tembo ndalama za mitengo za forest atangolowa kumene. Ndalama za Covid zilipo osazanama kuti Malawi ndi osauka ayi, akumusaukisa Malawi, akumusaukisa m'Malawi ndinu amene andale inu. Andale inu ndi akapamba mumafuna kuba ndi achovechove mumafuna kusaukisa Malawi. Malawi wasauka kufika pano chifukwa chonena kuti mcp imapita kumaka tchalenja aina a ma shop kuti mukweze katundu msonkho muzitipasa ifeyo. Kupita kukakweza sugar, sugar uja akakwera ma profit aja wandaleyo ndunayo kumapeza kumene kuja kangachepe. Kodi angasise katundu ndi ndani? Wosisa katundu wapezeka chifukwa Professor Mutharika sasankha nduna zisiru zofuna kuti amalawi afe ndiye inenso ndiyenereka kukumbusa pano malonjezo anga paphiri la Mulanje pamwamba Amutharika mukalumbirisidwa tikumva kuti mukulumbirisidwa Saturday mukangolumbirisidwa sankhani nduna ziyambe kuyang'ana chuma chaziko lino Sizoti anthuwo kuti aphedwe, sizoti anthuwo kuti amenyedwe, sizoti anthuwo kuti atani, asanamenso kuti amangiridwa ndale chifukwa mcp yayambapo. Yayambapotu mcp kutulusa matukutuku, a Sean Kampondeni, a kagulu kena akuti iyayi Atupele Muluzinso naye, ee mmati sukulu zaulere, kodi abambo ako Atupele Muluzi asanalumbiritsidwe anayamba ata, atayamba kugwira ntchito? Atupele Muluzi afunanso azitiyankhulisa mwano, mwanayi ndi wachabe, mwanayi ndi chove chove, mwana ameneyi kunayeneka kumtenga kumusiya pambali. Osamusapotanso ameneyi chifukwa ameneyi akhala akuononganso. Ndiye ine uku nangodusako sindinatchole nkhwani chifukwa mma social mediamu nafe tili mommo, tikumamva ma speech a anthu, zochita zanuzo tikumaziona, nafenso kosapitwa kuno tikatuluka, musamatione ngati ndife amwano koma tikungokumbusa malonjezo a kuno kosapitwa musazaname olowa inu kuti ndalama mulibe dziko la malawi losauka kodi anthu akugula, akugula nyumba 300 akugula maloji odula N- dziko likhala losauka bwanji kodi iyeyu amalowa analibe phapha la galimoto ndalama zonsezi wazitenga kuti mesa akubera dziko misonkho ya amalawi mwini wake akuvutika ndiye inu musalole Ns- ndalama za msewu wa makanjira mangochi chakwera anazitenga wazidya muitaniseni msewu wa makanjira mangochi za ku saudi arabia zinatengedwa ndalama kunali koti a awonjezera anthu ena ayambe kumanga msewu wa makanjira mangochi ndipo amakanjirawo ndi gulu lawo. Mafumu ena ananena kuti ndalama zabwera ndipo zovomerezedwa. Kodi nsewu walepheredwa kumangidwa mpaka Chakwera wachoka? Ndi chifukwa chani ndalamazo wazitenga ndani? Musavutike ndi nsewu wa Makanjira Mangochi ndalama zake zilipo. Muitaniseni anatengayo. Project iyambe mwansanga. Ndalama zabwera. Zili ndi ndani? Mapepala alipo. Auzeni anatisungirawo. Iwotu amati aba. Iwotu amati basi ife ma gentlemen, palibenso angatipange china chilichonse, dziko talitenga, lili mmanja mwathu ndipo boma sililuza. Iwotu anali ndi mawu mtima oti boma sililuza. Atsogoleri, boma sililuza koma boma laluza ife tikuona. Mwandimvetsa? Atsogoleri, ife timapanga chilungamo.

mwaika manda kuwakongolesa koma mkati muli mafupa kusuka mbale koma kunja mkati mukusiyamo litsiro tizayanjana ni mulungu pochita chilungamo chenicheni chilungamo chenicheni pano posapilira chikufikireni ife tikuneneratu bill eh, eh, bill imene inalowa ku parliament imene aipeze profesa mutharika ndi bill yonena kuti achakwera anayisainira kale ndipo chakwera we- ndithu bill ija yalowa kale zivuta komanso musayambepo munthu asanalumbiritsidwe mutharika sanagawo sanasankhe nduna mutharika ayenereka timpase masiku ochuluka timpase myezi iye uja amanena kuti ine 100 days Ntchito za manja anga mulole zindichitire umboni. Tiyeni timusiye akalumbiritsidwa 100 days, miyezi 6 tikumangomuyang'ana. Akakhala anthu ena amati oloko ku America amati tiyeni timpase chaka, miyezi 12 tizimuyang'ana kuti bomali alitolera bwanji. Mwayambapotu a mcp. Ee amati sukulu zaulere ndiye apa sukulu zisiketu. Bill a Chakwera anayilowesa kale ndalama ziyendere professor apapa ndi bill ya 2025 mpakana mu 2026 ngati kungakhalenso budget ya boma limene likulumbilisidwa la dpp ndi 20 cha m- cha mfebuluwale kapena malichi ndiye kuti bill imeneyi izalowa dpp kuti nawonso iyambe kukonza zawo ndiye bill iyiyi ndalama zake zadibwa bill iyiyi achakwera atafuna kale ndi nduna zawo bilu iyiyi yalowera kwa chakwera ndalama zadibwa kodi muthalikayi kuti achite zinthu mwansanga bilu yake akayitenga pati popeza bilu yasayinidwa kale malawi uzikhala wamtendere uzikhala wachilungamo uzikhala wachimwemwe ife timafuna muthalika atisisire chakudya ife timafuna muthalika atikonze zinthu zikhale za mtendere ndi chilungamo, ife timafuna achikwanje athe, ife timafuna ama, a, opanga mademo achite mwaufulu, ife timafuna wabungwe Namiwa asavutike, wabungwe m- ndani Bon Kalindo asavutike, kuphatikizana ndi ine ndinene mwamtendere ndikhale ndi ufulu ozuzula dziko langa ochita dziko langa ngati demokalase. Lero azikwanje athe, lero azikwanje aja ayamba kuotcha misika ku Lilongwe, azikwanje aja analumbira kuti ati Central Region ndi yawo pamene central regioniyo ndiye anthu ochepa azikwanje okhaokha amalawi anatembenuka kuti ife sitifuna kuvotera dpp lero central region ija sikumveka siku- sikuvomereza central region gangata anayimanga central region gangata, gangata ananena kuti ngati kuno mcp ingazawine muzandifuse ndikulumbira cheke cheke thwa gangata anacheka pakhosi ndi chala chake kulumbira kumwamba kuti mcp ikangowina cheke cheke thwa inu muzandifuse antolankhani inu lero alipo anga- angasuse lero ground limachita kuonekeratu olokefese timanena kuti atsogoleri mmamidzimu kungotchula za congress kungotchula za udf umenyedwa mmamidzimu ndi chimanga chimangacho ndi chipani chake cha dpp atsogoleri ndi mdalayi profesa Arthur Peter muthalika ufune usafune dpp idusa anthu kumati ine ndakwera chipani komabe ngakhale ineyo ndimachemerera chipani ndimayuza chipani ine ndi munthu ndiyenereka ndasakire malawi kwabwino kuti tipeze mtendere kodi akati dziko la mtendere ndi chilungamo amanena chani ndiye wauze abale ako kuti iyayi musavotere mwa- ndiye uvoti kusankha ndi kumene iweyo ukuziwa kuti umalandirako ndalama si bwino ndalamazo tiye tizisiye apa koma tiye tialondolere malawi kwabwino kuti mmalawi kuti akhale bwino apite kuti achite chani the great machine mtramanja boys nyani wamphongo kuphunzisana kukambirana kuti a mcp mudekhetu a mcp mwatuluka m'bomatu a mcp palibe chikukukhuzanitu a udf palibe chikukukhuzanitu musachuluse maspichitu sukulu za ulere muzionatu sekondale ichitikatu koma tayembekezerani bajeti yalowayi iti igwirisire ntchito muthalikayi sikhala ya dpp I, ndi imene iyasiya mcp pamene ikutuluka kodi mukuziwa kuti ndalama zilipo kapena palibe chifukwa akapeza ndalama mpamene payamba iye masoti auti ache onse kuti okay ndipange izi ndipange izi malinga ndi mapulani ake ndiye inu musachite force ati a UDF mtima mmalo inu a mcp mtima mmalo muli kunja kwa boma chifukwa zipani ziwiri zimenezi ndi zimene zikuonesa kuti zapsa mtima kwambiri mcp ndi udf mwapsa mtima kwambiri mwathamanga ndiye ngakhale mwanyosolerana ndalamazo atupere muluzi mukuziwa kuti mwina muyitanidwa kuti yayi ati ukuti zikukukhuzani popeza mmatchuka kuti mulibe corruption mwina apa mwadyako ndalama ndi madola zimene zikamveka ndiye mukubisama ngati atsogoleri zikuvutani ngati mwadyako kudyera limodzi ndi mcp mubwezatu ndalamazo paja nankhumwansotu anadya ndi a mcp anabwezatu ndalama za covid nankhumwayo ndiye ifenso tikukuwuzani kuti mudekhe a udf mudekhe a mcp muli kunja basi perekani mpata kwa anthu amene alowawa 100 days ndiye mukachoka pa 100 days po musiyepo musiyepo chaka cha mtunthu mpakana muzayambe kumukumba kapena muzayambe kuwakumba dpp atapereka bajeti yawo yawo chifukwa awo ayenereka akhale ndi bajeti yawo yawo yozindikira kuti dpp yalowa nduna zake wasankha bajeti iyi ndi yawo ndiye tione kuti kuchokera pamenepo tiyenda motani bwanji mpaka na kuzafika ku 2030 mukhala muli kunjatu inuyo mpaka 2050 a dpp a mcp a udf a pp a utm dikirirani pano pali pa ground ndi profesa arthur peter mutharika chisankho cha amalawi amalawi aganiza chimanga chayamba kubweratu chimanga chayamba kusikatu kodi munthu uyu akhale mboma asankhe nduna ndiye nduna ija izipita ku adimaki chosanikoni chimanga chonsecho mukagulise ku tanzania chosanikoni chimanga chonsecho mukagulise ku zambia koma akuziwa kuti amalawi akufa ndi njala anthu azikagula chimanga kwa mavenda chimanga thumba 200000 chimanga 100000 chimanga chonse cha mdziko muno chagulisidwamo ogulisa kukhala nduna ife kumuuza president chose ndunayo mccarthy chakwera ndunazi zikukuonongera izi zina zo muzichose ntchito osamva lero akulira ali kunja kwa boma malawi akakaka malawi akanena wanena basi ndiye ife mutiyang'anire mwayang'anire ife tikufuna kudya mukuona ndandanda wa chimangawo Oloko wasunga chimanga akuchita kuopa kuti ii walowayi chimanga wachita kuneneratu kuti venda iwe gulisiratu koma ukati iyayi cha, cha, mvula ikagwa cha mfebuluwale ndigulisa modula malawi wake siuno chifukwa ine ndipana chimanga chimenecho. sichipita kuna kulikose chimanga chimenecho ndiye ine ndiziyitanisa changa kusiya mu admarc ndiye ndizigulisa venda amene angatuluse chimanga muno kupitisa kunja gemuyo siigwira timugula momuno chimangacho ndiye iwe ugulisiretu malawi wa mtendere malawi wa chimwemwe venda wabwino wachitulusiratu chimanga chake ayambe kugulisa chimanga chayamba kusika chifukwa mavendawo amva iwo zimenezo atulusa chimanga chawo chonseja ndiye pali mpikisano sopano ofuna kuti chimanga changa chithe mwansanga chimanga changa wina ake sopano wafika chimanga thumba 45000 wina ake wafika chimanga thumba 50000 Chi- pano pati kunena pano chimanga chikuthamangira mma 50000 thumba kuma 100 kuja tikuchokatu kuma 85 tikuchokatu kuma 75 tikuchokatu masiku ake omwewa a wina muthalika wa venda kungoopa yekha kungoopa mawu koma iyeyo akuchita kuona ma truck akubwera kuti chimanga chikangolowa mu admarc ichi changa chindanya nacho basi chifukwa mmalawi amauzidwa kuti ukapeza 2000 yako pita ku admarc ukayezese 3 kg yako uzidya uzipita ku admarc uzipezako chakudya osakhala kupita kwa venda venda ayi muzimuyang'ana pozindikira kuti inu ndi popeza mavenda salephera koma mavendawa asamabalanse kwambiri ndi, ndi adimaki mpaka na adimaki izigulisa chimanga thumba 40000 venda azikagulisa 95000 kodi iwo ngapite kuti venda anga akudwe nayenso azaonesesa kuti ngati adimaki ikugulisa chimanga 45 kapena 40 ndiye kuti venda azizabwerera m'mafifite palibe thumba ukafika 75 kapena 70 palibe chifukwa zimafuna zibalansane ndiye ine ndikukuchenjeza ndikukuuza wa udf kuti dekha umuone profesayo ni nduna zake wa mcp usathamange kulemba siya zimenezo ganiza milandu yako kuti u- waba ndalama zingati uli ndi manyumba angati ulandidwapo angati Una- u- ukalowa iweyo pa undunapo ukalowa iwe kukhala minister unali ndi nyumba zingati Pangokha, wangokhala minister zaka ziwiri kodi nyumbazo 10 izo wagula bwanji malojiwo pa uminister wakhalapo zaka ziwiri ukagule nyumba 10 ndalama zako umalipidwa zingati ganiza iweyo kunena kuti ukumangidwa wadya ndalama zos- zosakhala zako kumangidwako watenga ndalama za inake kumangidwako ungobweza chilungamo zinthuzo kumangidwako ungoziwa kuti izizi nza malawi izizi ndiye mwatenga zinthu za malawi inu a mcp inu mwadya zinthu za malawi inuyo ndi nthawi yoti muzisanze asogoleri musanze zimenezo